an balima radio danbe lamɛnbaaw cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba yɔrɔ janman ni yɔrɔ surunman assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu an balima radio danbe lamɛnbaaw ni waati in na an ka kɛnɛ n'o ye khalifaya ye ala kira nɔrɔbilaya sallallahu alaihi wasallam n'an karamɔgɔ ustadu mustafa nimaga n'ale de bɛ a kɛnɛ ɲɛnamaya ka da aw tulo kan kɛnɛ nin y'a sigilen ye bi ta ye a sigiko mugan ni sabanan ye A sigiko mugan ni sabanan a k'a dɔn k'a fɔ an karamɔgɔ Ustazu Mustafa Nimaga ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira kunnafoni min dira a jɔra yɔrɔ min na an bɛna ta o yɔrɔ kelen na ka tɛmɛ n'a ye Ustazu asalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Ayiwa bisimila sisan ayiwa asulutan Abudul Hamidi Sani ayiwa Abudul Hamidi filanan ale ka kibaruyaw a ye nɛgɛ sira min labɛn k'a ta ka bɔ awa istanbul fo ka taa se madina i y'a faamuya o tun b'a la k'a ta u la kunnafoni buru bɔra o kɔnɔna na i ye kunnafoni camanba daba i bɛna jumɛn da an tulo kan bi ka fara o kan dɛ

awa k'a ta madina sa ka na magan hmm. awa n wara dara o ɲɛ ah, o ni ah. ko fana awa tiɲɛ waati fana bɛnna ah, wa n yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye jiko ye e, o tun b'a la eh, magan ni madina ka nɛgɛ nɛgɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ o ma se ka kɛ fiyewu o ma kɛ ko makan sirifikɛ de y'a bali wa makan sirifikɛ de y'a bali sarifu makka sarifu makka ɛ ala n y'a fɔ cogo min na hɔn a ka koɲɛ to n'o nana waati min na ɛɛ n'ala sɔnna a ma ɲɛfɔli na kɛ nin t'a bannen ye nin y'a nin ye ncinin de ye ale cɛ kelen tɛ wa sarifu makka in tɛ wa ale de don makan sirifikɛ in ɔ bisimila o la abdulhamid a ye jiko sabati makan kumana min na awa ni an k'o ma ko ainu zubeida ainu zubeida ainu zubeida a y'o sama ka bɔ wadi numan ka na magan ka basɛnw sigi magan awa n sigida bɛɛ lajɛlen na o tuma na o kelen ka nɔgɔya eh, basɛn de jibondo belebele ninnu jibondo belebeleba ninnu ji marayɔrɔba ninnu kosɛbɛ o seegin a y'o sigi magan n fan bɛɛ lajɛlen fɛ kosɛbɛ o tuma na mun kosɔn zamzamji bɛ sama ka jigin olu kɔnɔ cogo min na Anhan. eh, eh, ainu zubaida bɛ se ka jigin olu kɔnɔ cogo min na zubaida ji in zubaida ji in Anhan. o tuma na a y'o lasabati kosɛbɛ o kɛlen sa Mm. awa awa a y'i ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye jida fana ye jida jida aha komi mɔgɔ min bɛ bɔ tilebin fɛ Mm. olu fana ka awa awa se yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ Eh, o ye jida ye olu ka dankan fɔlɔ dankan fɔlɔ e ko jida anw ye- anw yɛrɛ t'o la wa an bɛɛ b'o la an ni misira arabu ni marɔkun arabu an bɛɛ bɛ o la ni pankuru tile kun tɛ kosɛbɛ an bɛɛ kun bɛ tɛmɛ yen fɛ voilà o la hmm.
a ye ɲɛsin yen ma hmm. o kuma na ji fana kun bɛ jida a ba fanfɛla fɛ a kun bɛ fɔ ma ko ayinul waziriya ee sɔni ka se ayinul waziriya ma o jida sigilen tɛ kɔgɔ ji de da la wa a bɛ kɔgɔ ji da de la o ji kɔgɔma hmm.
o de don wa ayi o tɛ ɔ cogo di o tɛ se ka min Ɛ, aw bɛ aw sigilen bɛ kɔgɔ bɛ- e, ji bɛ da la Mhm. o ye kɔgɔji ye O ye kɔgɔji. aw ka ji ko Mhm. bisimila o kuma o kɔgɔji in tɛ se ka min a tɛ se ka min dɛ ka d'a kan Ɛn, o ye fɛn min ye o ye kɔgɔji ye ɛn, donc sisan ɛn, awa a y'a yira k'a fɔ ayinul waziriya bɛ fan wɛrɛ fɛ ahan, o kuma na nka a ni jida ka jan Ɛhɛn. nka o ka taa o sama tiyo la ɛn. ka n'a ladon jida ka bɔ fo yen ka na n'a ye fo yen nɔ Ɛn, ka n'a ye jida Ah. O kumana a ye o projet de boloda masha Allah kosɔn jidakaw fana ka jiko n'o ye minnijiko ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mhm. i ka nin kɔgɔjiko in bisimila nin ye hakili jigin an ka cɛkɔrɔ dɔ ka baro la bisimila n'o ye Alhaji Shehu eh, Jakite Ala ka hinɛ na kibanka don a k'olu yɛrɛ awa khilafa in binnen ko bɛɛ tiɲɛnen minkɛ nin ji sira ni fɛn ninnu bɛɛ nana tiɲɛ a k'olu kun bɛ waati min na u kun bɛ kɔgɔji u kun b'o de kɛ daga kɔnɔ ka tasuma don a kɔrɔ k'a tobi k'a tobi fo ka kɔgɔ bɔ a la o kuma ka sɔrɔ k'a min
minniji ka ji wuli fo ka taa kɔgɔ jagoya bɔ a la ka jagoya bɔ a la ka sɔrɔ k'a min sisan a bɛ fɔ ma ko miya tahliya o kuma na o ye awa ko labanna ka yɛlɛma cogo min ka ji timiya masinw nana ka na olu b'a baara kɛ sisan a bɛ fɔ ma ko miya tahliya ka ji timiya ka kɔgɔji fɛn ka bɔ a la o kuma na o sabatilen bɛ hali an bɛ bi min na jida yɛrɛ a projet bɛ yen nɔ awa ani makan ninnu u b'a o baara de kɛ sisan u b'a ko miya tahliya nka bilhaki nin waati ale taara kɔɲɛ de sama ka tiyo da ka na ka na jida ji timiman kosɛbɛ ji timiman kɔgɔ t'a la fewu o la an y'a yira k'a fɔ nin fana kɛra baaraba ye mhm. awa baarakɛden ba saba ani kɛmɛ duuru waa saba ni kɛmɛ duuru kɛmɛ duuru o waati la ja kosɛbɛ ja cogo min na mm. eh, maa baara sɔrɔ o kun tɛ yen nin waati o kun tɛ yen ah. o de la sa eh. baara in fana ye san saba kɛ san saba ani tilancɛ kosɛbɛ o kuma na o kɛlen eh. jidakaw alhamdulilah ji awa sanuman eh. o sera u fɛ kosɛbɛ jidakaw ye tare tare da kɛ o la ani hijiden bayirikaw kosɛbɛ minnu kun bɛ sɛgɛn ji min ko la n'u sera jida yen nɔ o tuma na minnu kun bɛ ji tobi Eh, y'a dɔn i ko k'o tiɲɛlen kɔfɛ kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen dara lafiya sa eh, lafiya kun y'o de masha Allah eh. ka ji min ten k'a sɔrɔ i m'a tobi i m'a tobi o kun t'a la o ja ka se ka ji ta ka se k'a soli k'a min jaa faamaya don koyi Allahu akbar faamaya don koyi hɛrɛba hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a la u t'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ don hɛrɛba bɛ ka se ka ji ta dɔrɔn k'a min ten hali bi makan jiko nɔgɔya t'a la hali bi ah, hali an bɛ bi min na makan jiko nɔgɔya t'a la ah, ah. nɔgɔya t'a la ka d'a kan eh. fɛn min ye awa projet tɛ yen nɔ bi eh. min ye makan jiko nɔgɔya o tɛ yen eh, hali bi hali an bɛ bi min na kana n'u ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ dɛ makankaw bɛ ji de san sitɛriniw filɛ isansi doni na cogo min na eh. sitɛrini de bɛ ji fana doni makan ten eh. ka taa kɛ awa dingɛ kɔnɔ sitɛrini belebele ninnu ah, du du bɛ yen eh.
i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔn sennen b'a jukɔrɔ k'o kɛ awa ji mara yɔrɔ belebeleba ye k'a dilan ni dali ye k'a ɲa o tuma na mobili de bɛ taa ji doni dugu kɔfɛla fɛ kɔlɔnbaw bɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ taa doni ka na a suru o kɔnɔ o tuma na dinamo fana b'a yɛlɛ awa jibondo sanfɛ o tuma na makankaw ka jiko bɛ ɲa o de la hali bi robinet robinet ah, n'o tɛ an filɛ ka sin ka robinet dayɛlɛ ɛɛ ah, makan o bɛ kɛ fɔlɔ la mais a man ca Allahu akbar. surtout ni ni jama cayara hiji ma sisan nɔ Ah. u b'o tigɛ o bɛ tigɛ makankaw la pewu Eh. donc i yɛrɛ ka du kɔnɔ i bɛ taa ji de san ka na k'a la mais ni hiji tɛ waati min na Eh. awa ni jiko ka nɔgɔn waati dɔ la gouvernement b'a labila ne yɛrɛ la jiko ah, jiko ah. mana fereke ka se nin ma eh, ah, nɔgɔya t'a la a man nɔgɔn dɛ mm-hmm.
a man nɔgɔn fɛn jaa ala y'anw ladiya fo ka tɛmɛ a bɛ se k'a soli se dɔrɔn ka eh, kosɛbɛ i t'a dɔn yɛrɛ ko a bɔra yɔrɔ la t'a dɔn k'a fɔ nɛma yɛrɛ don dɔw de t'a dɔn k'a fɔ ko ji yɛrɛ nɛma ye t'a dɔn yɛrɛ Nka minnu b'a san min b'a san ani minnu b'a tobi a min kosɔn ka se k'a min olu b'a dɔn olu b'a dɔn ko anw bɛ ka jɛ la bisimila o cogoya don a barika ala ye ya rabbi o la nin jiko in awa n sabatila makan bon mɔgɔ min fana ye abudulhamidi ka nin hakilina dɛmɛ o waati la awa n'u ye dɛmɛ kɛ n ta k'a ɲɛsin nin porozɛba in ma awa o dɔ ye mun ye jida yɛrɛ mɛri jida mɛri jida mɛri o don na a tun bɛ fɔ ko ahamadu kɔmsani ahamadu kɔmsani kɔmsani o tun ye jida yɛrɛ mɛri ye bisimila o tuma na o ye jɔyɔrɔba ta nin baara in na awa ka faama encourager a baara kɛli la a yɛrɛ fana y'i cɛsiri o tuma na ka dugudenw fana ka far'o kan kosɛbɛ ka nin ko in lasabati o tuma dɔ wɛrɛ fana tun bɛ yen hmm. n'o tun ye projet de ɲɛmaa ye ko Ali Misiri Ali Masri a Masri hmm. o tuma na o fana ye cɛsiri ko in na kosɛbɛ ani mɔgɔ wɛrɛ fana tun bɛ yen hmm. ko Muhamadu Tahir ad-Dagestani n ko eh, tariku kɔni naam eh, u y'a fɔ cogo min na o de ye tiɲɛ ye a kɛko de y'a fɔko ye o don dɛ eh, a y'a kɛ a bɛ lakali de koyi siga t'o la a bɛ lakali n'i y'a ye ninnu tɔgɔ ta bi u ka kɛlen don a kɛra de n'o tɛ min y'i da ka suma o tɔgɔ tɛ fɔ nin na a tɛ fɔ kosɛbɛ ko don ko ali jumɛn ali alimisiri alimisiri kelen o ye
o ni awa mɛri de tun ye ahamadu kamisani ahamadu kamisani sabanan o ye muhamadu tahir ad-dagestani bisimila dagestan o ye yɔrɔ ye o b'an hakili jigin Eh, kalankɛlaba la eh. min tɔgɔ ko awa zaki eh. dagistani awa n'o ye kuranɛ dɔnnaba ba ye dagistan yɛrɛ bɛ irisi jamana irisi jamana a tun ye yɔrɔ minnu taranki awa silamɛ jama donna yɔrɔ min na kabi sedina u ye yɔrɔ minnu kunu wala n kunu dɛ nka u tilala k'a fɔɔnɔ olu bɛ yen de ah. ko dagistan bisimila naam masha Allah o la o san kelen fana na mhm. awa eh, ala kira sallallahu ka fɛrɛgoli san ba kelen kɛmɛ saba ni san saba fɛn min ye arafa ye eh. awa a ye awa projet dɔ fana labɛn nɔ arafa kɛrɛ kan arafa o kuma na awa ji mara yɔrɔ minnu tun bɛ yen fana k'olu kɔnɔna seniya awa k'u mina fana eh. ka mina fana awa ka jiko lasabati yen kosɛbɛ ayini zubeda in ji mm, mm, mm. k'a sama ka taa mina k'a sama ka taa arafat mm-hmm. o kuma na mina fana eh. ka tila ka dɔgɔtɔrɔso jɔ yen nɔ awa hiji awa kɔnɔna in na a kana kɛ ni mɔgɔ min banna f'i k'a doni ka na makan la mina yɛrɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔso k'a labɛn k'a jɔ yen nɔ ale de y'a damina sultan abdulhamid a sultan abdulhamid ka tila ka faramasi fana awa sinsin yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la khalifa kun don ee khalifa don dɛ
khalifa don tiɲɛ yɛrɛ la khalifa don khalifa dafalen de kun don kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma na an b'a ye tugun an bɛ segin ka na makan fɛn min ye awa jabal sawuri ye jabal sawuri ghar sauru ghar sauri eh kira taa don awa hijira la kosɛbɛ ale ni abubakari eh o kuma na u donna farawo min kɔnɔ eh awa ka bɔ makan dugu kɔnɔ ka taa o yɔrɔ in filɛ eh hijidenw ni umuratalaw kun bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ o la abdulhamid ye sira bɔ o la hmm. k'a ta makan hmm. i bɛ taa ka taa garu sawuri ou bien jabali sawuri ka taa yɔrɔ in filɛ nɔgɔya la Masha Allah. Ale fana baara kɛ.
Ah, ka tila tuguni mm. fɛn min ye awa poste ye ani telegaramuso k'olu dila mm. awa ka bɔ jida mm. ka na magan eh, ne ko ka tila ka taa tayifa fana eh, ne ko ale kun ye awa magan ɲɛmaa de ye wa wala ale kun ye turuki ɲɛmaa de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ko de bɛ ka don mɔgɔ a bɛ ka ɲagami mɔgɔw kun silamɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah ah. muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah. ale kun bɛ da ni olu ka hamina ko de i n'a fɔ a bɛna ɲɛfɛ halisa mɔgɔ mɔgɔ ye silamɛ ye ah. o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa de ye o y'a sɔrɔ awa n ye eh, eh, nin jamana in ye n ye sawudɛn ye ou bien n ye awa awa awa maliyɛn ye ou bien n ye senegaliyɛn ye o y'a sɔrɔ o tɛ silamɛw fɛ silamɛw fɛn kelen de b'u fara ɲɔgɔn kan kalimatu tawhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah o de kuma eh, ni waati in ka di sa wa ni a fɔra ko maa maa ye ɲɛmaa ye o don bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔfɛ ka d'a kan bɛɛ lajɛlen fana dalen b'a la k'a fɔ nin de tɛ ne ɲamari ni foyi ye fo hɛra diɲɛ ani lahara kosɛbɛ o tumana nin de kun bɛ ɲɛmaa ani ah. kɔmaa bɛ hakilina na ah, o de kosɔn awa awa seyidina abubakari eh. awa kumana min na n'u k'u b'a kɛ ɲɛmaa ye n'a ko ayi ah. eh, a ko umaru k'an cogo jumɛn eh. a yartadika rasul lidinina lidinina o tumana yala ala ala kira sallallahu alaihi wasallam y'i sugandi k'a fɛ ka seli ni anw ye an sɔnna o ma mun n'an ka diɲɛ ko an fana tɛ sɔn ka se ka bila an ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o tumana a y'o kalima kelen de fɔ abubakari kuma ni ɲɛmaa silamɛya na a kɔrɔ mun ye mhm. awa ɲɛmaa ye kunko de ye n'a sera mɔgɔ min ma i n'a fɔ ciba sallallahu alaihi wasallam y'a fɔ cogo min na kunko de b'i bolo o tuma nka ni a nan'i ma ni a i yɛrɛ ka laɲini tɛ o tuma i bɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ i m'i kun den ko a nɔfɛ i m'a kɛ k'a fɔ i bɛna kɛ awa maganamu ye hmm. ayi o tumana i bɛ dɛmɛ o de ko sa abdulhamid rahimahullah silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa de kun don kosɛbɛ a bɛɛ n'o tɛ a farafin n'a farajɛ bɛɛ ɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka di baara bolo kɛ yɔrɔ jan ninnu na n'a ko i ko yɔrɔ jan o ye bi faamuya la kosɛbɛ bari n'a fɔra ko turuki o y'a dabara jabara ye kosɛbɛ n'a fɔra ko misira o y'a dabara jabara ye kosɛbɛ sawudiya y'a dabara jabara ye mali yɛrɛ y'a dabara jabara ye kosɛbɛ ɔ ni yɔrɔ janba ninnu na ale bɛ to turuki kosɛbɛ k'a kɛ n'a fɔ hami foyi t'a la ninnu kɔ a ko bɛ ka mɔgɔw kabada quoi a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ne yɛrɛ la kalifaya kɔrɔ de ye di wala kalifa kɔrɔ dɔ ye usa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sani an ka tila nin na kalifaya yɛrɛ kɔrɔ ye di kalifa ka jɔyɔrɔ ye mun ye mhm. fo o fana ka da mɔgɔw tulo kan kosɛbɛ ɔhɔn ne ka jamana bɛ ka jamana kelen jɔrɔ ja o t'a la mm. e bɛ e de ye silamɛw bɛɛ ka ɲɛmaa ye i bɛ silamɛ bɛɛ jɔrɔ mhm. silamɛ dugu fan o fan bisimila silamɛ yɛrɛ kelen tɛ hali u ka baganw hali u ka baganw hali u ka baganw seyidina umaru ko ko ni awa awa ɲaamɛ dɔ talonna iraki eh, iraki iraki o do y'a sɔrɔ ale bɛ min ale ale bɛ madina eh, madina eh, iraki yɔrɔ janba in eh, kosɛbɛ ah, a ko ni ɲaamɛ talonna yen eh. ka bin dingɛ kɔnɔ eh. a ko sini ale bɛ taa ɲininka mun na i ma sira dilan ɲaamɛw ka taama o lafiyalen subhanallah o bɛ mɔgɔw kun na eh. mɔgɔ min bɛ da n'o ye i bɛ wuli n'a ye eh. e bɛ se ka kojugu kɛ alahu akubar o de y'a to u ka don ɲan'u bolo Allahu akbar Allahu akbar ah. ɔ ne ka jamana ne ka ah. jamana hmm. ne yɛrɛ ne yɛrɛ hmm. jaja o t'a la ayi o t'a la jamana t'i bolo jamana t'i bolo bɛɛ ka jamana de don jamana tɛ mɔgɔ bolo silamɛya na eh. ayi masuliya de bɛ yen n'o ye responsabilité ye i ye ɲɛmaa ye hmm. kunko de b'i kan f'i ka jɔ o jɔyɔrɔ la f'i k'o jɔyɔrɔ de fa n'o kɛra ala b'i dɛmɛ a bɛ tila ka mɔgɔ fana kolo i ye mais e tɛ ɲuman kɛ awa mɔgɔ ɲɛ bɛ o la e tilala k'a fɔ k'i bɛ fɛn ni fɛn dɔw kɛ mɔgɔ tɛ sɔn o ma dɛ o tɛ sɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u ɲɛ b'a la kosɛbɛ u b'a ye u b'a mɛn u b'a dɔn kosɛbɛ hali n'i k'a kana fɔ i ɲɛna a bɛ fɔ kɛrɛfɛ a bɛ fɔ kɛrɛfɛ siga si t'o la i se t'o la fiyewu naamu kosɛbɛ o la mhm. an y'a fɔ cogo min na mhm. fɛn min ye telegram ko ye ani postu ah. a y'olu dilan ah. awa magan ah. taifa ani jida ka tila a bɛ fɔ dugu ma ko madinatu ma'an o bɛ jordani bi awa ka telegram wuli yen fana ka na magan a y'o fana communiquer ɲɔgɔn na mhm. o tuma na abdulhamidi awa nin y'a ka baara dɔw ye halisa n'an tɛntɛla ka na madina halisa an bɛna a ye fɛn min ye ala kira sallallahu alaihi wasallam dayɔrɔba in hmm. a bɛ dayɔrɔ min na hmm. yarɔ a fatula an ba ayisa ka so de kɔnɔ kosɛbɛ o tuma na kira mana fatu yɔrɔ min na u bɛ don yen de o tuma na o so ninnu kun lafula abdulhamid nana ka na so in labɛn kubaba in kunna sallallahu alaihi wasallam o tuma na a ye o fana dilan k'o ɲa awa k'a dilan dilancogo la min ni awa a tɛ bin ni sanji fana nana ji tɛ don o tuma na a y'o kɛ kira sallallahu alaihi wasallam dayɔrɔ mhm. o tuma na mhm. awa fɛn o fɛn ye yɔrɔ ye madina fana mhm. min kan ka dilan silamɛw lahi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o kan ka dilan abudulhamidu a y'a seko damayira fana kɛ o la ah, o de la sa an b'a ye a ye awa awa awa yeelenw fitilibaw n'an k'o ma ko shamadanatiw a y'o fana belebeleba caman labɛn min dilalen bɛ warijɛ la ka na n'u ye su o su ni su kola ka ban u ka mɛnɛ ka sigi rawda kɔnɔ rawda al-mutahhara kosɛbɛ u ka sigi o kɔnɔ awa ka yeelen kɛ misiri awa kɔnɔna na a y'o fana yamari kosɛbɛ ka tila tuguni hmm. min ye tapiw ye tapi ɲumanw minnu a b'a n sɔngɔ ka gɛlɛn a b'a n'u ka ɲi kosɛbɛ k'olu fana dilan ka n'u bila a b'a madina misiri kɔnɔ o tuma na abdulhamid hmm. a ye ninnu fana kɛ ciba sallallahu alaihi wa sallam a b'a ka duguba in kɔnɔna na o de la tuguni o abdulhamidi kelen kelen kumana min na jamana ka budget national n'o nana dɛsɛ awa mɔgɔ minnu n'u gɛnna ka bɔ u sigiyɔrɔ la europe n'a sɔrɔ i hakili bɛ kuma in na europe europe awa yɔrɔ minnu bɛ yen eh. bosnie kɔnɔnaw na an y'a yira k'a fɔ silamɛw nana laban ka gɛn ka bɔ yen kosɛbɛ k'a fɔ ni maa min dɔrɔn tɛna k'u k'u fa dugu bila k'u k'u fa dugu bila y'a sɔrɔ olu bɛɛ laban nana ka na suuru eh. awa jamana fan fɛ min na silamɛw ka ca n'an ko ko alimuhajirin kosɛbɛ o tuma na o minnu bɔra sa silamɛw na europe ye minnu gɛn dɛ abdulhamidi olu kan ka awa sigi yɔrɔ minnu na olu kan ka ladon yɔrɔ minnu na budget national dɛsɛra o kɔrɔ budget national kelen ka dɛsɛ u kɔrɔ an bɛ mun ye abdulhamid de ka awa nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen min min y'a yɛrɛ ka wari jɛ a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ wari o tuma na a ye ɔrdu di ka awa siyɔrɔw k'o dilan ninnu ye awa ka tila ka cakɛda ɲini ka a d'u ma mun kosɔn u bɛ se ka sabati cogo min na awa u gɛnna ka bɔ yɔrɔ min na n'u nana silamɛw de ka kunko don kɛrɛnkɛrɛnya ma silamɛw ka ɲɛmaa o tuma na a ye awa sigiyɔrɔ labɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye awa a yɛrɛ fana bɛ de bɛ tila k'a sugandi hmm. k'a fɔ a ye awa dugu dɔ dilan nin yɔrɔ in masina in na u bɛ dugu dilan ye ka sow jɔ k'a ban n'i y'u so jɔ k'a ban tuma min na o tuma na u bɛ mɔgɔw wele ka t'u bila yen nɔ

Allahu akbar Allahu akbar Abdulhamid y'a tu tigɛ Allahu akbar ah. hmm.
a yɛrɛ a yɛrɛ de ye yen sugandi k'a fɔ o tuma na yanni o sɔrɔla mun fɛ a bɛ fɔ kabila min na ko sarasikaw sarasika ninnu fana bɛ irisi jamana fanfɛla fɛ awa irisi y'u gɛn awa k'u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o tuma na u y'u kunda silamɛw ka faaba kan awa o tumana abdulhamid sani Ahan. o tumana a ko Mm. fɛn min ye Amani yɔrɔ in ye Mhm. o ka Amani yɔrɔ in ka kɛ dugu ye Ah. fɛn o fɛn bɛ bɔ o yɔrɔ in na ka na sarasikaw la Ah. olu ka na sigi yen nɔ Aha. o tumana a sɔrɔla o de fɛ Allahu akbar. Ah, a sɔrɔla o de fɛ Amani awa Ni cɛ in. awa, ah, Cɛ in ka girin dɛ. eh, a ka girin a ka girin o de la nin kabila ninnu nana ka na sigi yen nɔ u sabatila yen nɔ u fana ye dugu in développé kosɛbɛ awa ka sɛnɛkɛ yɔrɔw dilan yen kalan yɔrɔw jɔra yen o tuma na awa u ye nafaba sɔrɔ o tuma na awa a sababu kɛra jɔni ye silamɛw ka ɲɛmaaba in n'o ye Abdulhamid ye o tuma na o Amani kelen an b'a ye khilafiya kɛlen ka tiɲɛ awa u ni min jɛra k'a tiɲɛ n'o ye awa Sharif Huseni ye Sharif Huseni Makan Sharifu in ala tuguni wa mana min na awa ko tiɲɛna a bolo Makan an b'a ye Angilɛw nana tan de ka na yan de di a ma
o sa nin kuma dusukasi ka bon an ka tɛmɛ ni kuma ye
Abdulhamid ka nin dugu dilannen de u labanna ka taa sigi hali bi a mɔden ninnu bɛ yen de Maliku Huseni ni a denw bɛ sisan fanga na Natu Amani jamiya islamiya kalanden caman sera yen anw yɛrɛ ka kalan kɔnɔna an sera siɲɛ kelen Alahu akubar u bɛ yen de o Amani kelen kelen de don sarasikaw Abdulhamid y'a dilan sarasikaw ye ka taa kɛnɛ lankolon k'a fɔ a ye yan kɛ dugu ye yan ka kɛ dugu ye k'a jɔ k'a jɔ k'a ban pewu k'a ban pewu kosɛbɛ
kosɛbɛ o de la village ninnu a y'u caman de jɔ ko tarikutigiw b'a fɔ cogo min k'a ta faaba la hmm. n'o ye Istanbul ye ah. fo ka na Halab n'o bɛ Siri jamana kan awa arada in fan bɛɛ arada sira in fan bɛɛ lajɛlen tun ye village de ye

u bɛ dumuni dumuni kɛ ah. sani u ka awa kow ka sabati ah. Abdulhamid de jɔra ni a ye k'u balo k'u balo sani u ka kow ka sabati i y'a dɔn a yɔrɔ ninnu na nɛnɛ de bɛ yen nɛnɛ Amani yɛrɛ ah. nɛji de bɛ jigin nɛji bɛ jigin a ma nɛji de bɛ jigin waati la f'u bɛ katɛrɛpila bila ka a korondo ka bɔ fɛn na dumuni ka bɔ sira kan ka bɔ sira kan o tuma na o nɛnɛ juguman in dɛ eh. a ko o tuma na u bɛ se ka awa sobadu bɛ se ka ɲin'o cogo min na eh. ka nɛnɛ bɔ bɛɛ lajɛlen i ka so kɔnɔ eh. a jɔra n'o kunko fana ye o tɛ faama so ye dɛ u ka furaw u ka fura fura kan ka kɛ k'u furakɛ a jɔra ni o fana ye Abdulhamid Thani aa Abdulhamid Thani ne yɛrɛ la ustaz rahimahullahu rahmatan wasi'a silamɛ jamanaw mago b'a ɲɔgɔnna dɔ la aa an kɔni bi silamɛ jamanaw mago b'a ɲɔgɔnna dɔ la an lahalenba de b'a la surtout an yɛrɛ fɛ Mali la bi ɛ korowari ci la i y'a faamu b'a la maa min bɛ dugu in kɔnɔ bi hakɛ b'a la wa dɔw bɛ misiriw kɔnɔ dɔw bɛ awa awa awa garabaliw la garabaliw ee kosɛbɛ
mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ yen hadamaden an ɲɔgɔnna hadamadenw don taa yɔrɔ bɛ yen wa dɔw bɛ yen nɔ y'a fanba la olu wolola yen ka b'a la u dan ma se mali yɛrɛ la u t'u taa yɔrɔ dɔn taa yɔrɔ dɔn dɔw yɛrɛ dɔ fɔ n ye kunun aa o ye makari ko dan ye bisimila ko u nana mobili min na u ye denmisɛnnin de don yen denmisɛnnin denmisɛnnin dɔ nana u nɔfɛ convoi laban min nana a b'a fɔ cogoya min na a ko denmisɛnnin ka somɔgɔw daliwa n'u taara k'u bɛɛ de kantigɛ u y'u bɛɛ kantigɛ denmisɛnnin kelen de porotola a t'a fa a tɛ mɔgɔ si dɔn bon yan kɔni tɛ kuma tɛ yan kɔni ma bon a taara a bɛ taa yɔrɔ si kulu kɔnɔ y'a kalifa olu ma olu n'a nana a b'a convoi laban in kɔnɔ o tuma na yaro nin ye nin ye makari ko dan ye nin ye makari ko dan ye o tuma ninnu ɲɔgɔnna min tun bɛ kɛ aa y'a fɔ cogo min silamɛ kɔni lahi bɛ bi maa min b'i kun bɔ ka don ninnu jigiya kɔrɔ maa min b'i kun bɔ bi ka don jigiya kɔrɔ o tuma na wa k'u ka tɔɔrɔ ni ka fɛya u kan silamɛ mago b'o la bi kɔsɔ walahi n ko hmm. ni se fan don hmm. a mɔgɔ bɛ yen ni se fan don maa bɛ se ka kɛ hmm. walahi o bɛ yen o kɔni bɛ yen kariya fan de sa ala k'o de nɔgɔya o de ye baara ye maa bɛ yen a kelen wuli ka jɔ a bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ ala y'o d'a ma bi an ka jamana in kɔrɔ walahi a bɛ yen bɛɛ b'a dɔn a bɛ yen kosɛbɛ ɔ nka jɔn de bɛ kariya k'i kun bɔ Ah, ka jɔ n'a ye o de ye baara ye ala k'a nɔgɔya ya rabi Mhm. o de la bisimila abdulhamid yɛrɛ kumakan min fɔ ha yan nɔ Mhm. ni mɔgɔ gɛnnen ninnu ka b'u fasow n'u ka sigidaw la aha o tuma na ale ye fɛn min kɛ o la Mm. a yɛrɛ min sɛbɛn o la awa an na dɔɔnin fɔ o la walasa ka kuma foni ka bɔ ɲɔgɔn na ɛ a tun bɛ sɛbɛnni masɔrɔ de abdulhamid Eh. a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ sɛbɛn subhanallah aa nin cɛ in ye kabakoma ye e ne ko a a kun tɛ sunɔgɔ wa aa a bɛ sunɔgɔ kɛ a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ sɛbɛn aha bɛɛ a ko aa a ko n teliyala ka kuma ta a sun kɔrɔ kosɛbɛ u y'a lakali ten nin ye kosɛbɛ a ko ne teliyala ɔ ka nin maa gɛnnen ninnu k'u magɛn aa ka d' a kan kɛlɛw kɛra yɔrɔ minnu na u ye maa minnu koro ka bɔ yen k'u gɛn ani irisi jamana ye minnu gɛn ani minnu gɛnna ka bɔ balikan kɔnɔna na a ko n ye n teliya mun kosɔn ka ninnu n kunbɛn ka sigiyɔrɔ d' u ma ka dumuni d' u ma k'u furakɛ o tuma na ka dayɔrɔ fana d'u ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min na k'o fana sira nɔgɔya u ye mun kosɔn balaw min n'o jiginna u kan n k'o fɛgɛya n k'o balaw in fɛgɛya o tuma na balaw in k'o fɛgɛya u kan ka d'a kan u bɛ tɔɔrɔ min na a tɔɔrɔ bonyana fo ka tɛmɛ o tuma na ko n ye n teliya ka ninnu a b'an dɛmɛ ni o sira de ye ka d'a kan ko mun kama a ko ninnu filɛ ka gɛn ka bɔ faso la a ko an balimaw de don diinɛ kelen kɔnɔna na an bɛɛ de kelen ye silamɛ kelen awa ni tɔɔrɔ y'i senkoni sɔrɔ kosɛbɛ kungolo bɛ bɔ a kalama walayi o de fɔra o kuma na o de fɔra an ye kosɛbɛ an ka cibaba y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko a ka kumakan na a ko ninnu ka lahala u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ko don e, e, hali sekonin kelen ma ɲina ko hali hmm. sekonin kelen ma ah, tɛmɛna ah. min tɛmɛna k'a sɔrɔ ne hakili tɛ ninnu ka lahala fɛ kɛwale o de ye seere ye kosɛbɛ a ye min kɛ o y'o seere ye ah, a ko a ma a ma a ma ɲina ko don kelen t'a la a ko ne bɛ miiri mun na eh. kɔngɔtɔ eh, minnu gɛnna ka bɔ faso la u nana dumuni t'u bolo foyi foyi t'u bolo u n'u ka denmisɛnninw a ko olu sigilen dumuni na a ko waati bɛɛ o de bɛ ne miiri la ni y'a ye u bolo bɛ don dumuniminɛn kɔnɔ ka bɔ ni lɔgɔma kelen min ye k'a dun k'u yɛrɛ awa kisi ni a ye k'u yɛrɛ balo n'a ye a ko o de tun ye ne ka haminanko ye o ja jɔlen b'a ɲɛkɔrɔ o tɛ b'a ɲɛkɔrɔ kuma ɲɛkɔrɔ abada
o de kosɔn a ko ninnu ka nafaga hmm. ala ka jɔnw ah. u ka nafaga ah. ani u bɛ awa karibira minnu eh, taji minnu mɛnɛ ah. k'u yɛrɛ ja a la su fɛ ani u ka furaw a ko o hami ani o jɔrɔ mhm. o fana tun tɛ bɔ ɲɛ kɔrɔ waati kelen mhm. n bɛ da ni a ye mhm. n bɛ wuli ni a ye n bɛ taama n'a ye n bɛ sigi n'a ye a kuma tɛ ban na fefewu

aha taqarruban aha wa zulfa aha ila allah kosɛbɛ mun kosɔn ala ye fɛn min labɛn ɲumankɛlaw ye sini n k'o sɔrɔ nin ye faama de mankan ye faama de mankan don kosɛbɛ
a ko ka d'a kan a ko ne de ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye kosɛbɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ne de la ah. k'a fɔ ne ye silamɛw ka kuntigi ye o tuma na ne man ka lafiya abada ni ninnu ma lafiya hmm, hmm, hmm. ne man ka sunɔgɔ fewu ni ninnu ma sunɔgɔ o tuma na a k'o de bɛ ne hami na waati bɛɛ lajɛlen a k'o tuma na a ko n ye nin kɛ o de kama a ko kuma laban na sa a ko wa qad shahida bi zalika ah. hatta a'da'i o ye tiɲɛ ye dɛ o dun ye tiɲɛ ye jugu ka dɔnkala a yɛrɛ juguw ye nin sɛbɛn u ka gafew kɔnɔ k'a fɔ a ye nin kɛ minnu yɛrɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ k'a ka ko in tiɲɛ a bolo u yɛrɛ nin sabati u ka gafew kɔnɔ ne kɔni karisa kɔni ko man di n ye nka jɔnkala a ye nin kɛ dɛ a ye nin kɛ o caman bɛ yen nɔ o siraw bɛ yen nɔ n ko a yɛrɛ la

masha Allah ustaz na'am aiwa eh yaro ni fa fa filɛ nin ye mhm. a ko nin si nin si de ma kɛ k'a mɛɛnna kosɛbɛ mhm. san kɛmɛ jeti dɔrɔn mhm. o tɛ kosɛbɛ san kɛmɛ jeti eh, Allahu akbar san kɛmɛ jeti don san kɛmɛ jeti awɔ ɔ ni maa min ye nin kuma lamɛn i b'a bila i kun na k'i b'a sɔrɔ nin ye sahababa dɔ de ye ka kibaruya fɔtɔla ye walama tabi'ina belebele dɔ ka kibaruya fɔtɔ ye nin kɛra diɲɛ kɔnɔ nin kɛra diɲɛ na waati min na ala kira ka fɛrɛgoli san ba kelen san ba kelen ani san kɛmɛ saba san kɛmɛ saba laban na laban na o laban waati kosɛbɛ parce que eh, an ye minnu fɔ jida ta ninnu ni madina ta ninnu olu kɛra salasa miya wa salasa awa san kɛmɛ saba ani san saba kosɛbɛ kosɛbɛ donc o ni san cɛ san kɛmɛ dɔrɔn don san kɛmɛ ni dɔɔnin ye dɔɔnin don waati jan ko yɛrɛ tɛ waati jan ko tɛ sahabaw ka waati yɛrɛ o bana o ah. eh, koba ninnu u tɛ kɔrɔ kelen wa hali sisan a bɛ se ka kɛ wa a bɛ se ka kɛ sabula eh, sahabaw ka waati koɲɛw mana ɲɛfɔ tabiyuw ka koɲɛw mana ɲɛfɔ mhm. a bɛ k'i la ko o tɛ se ka kɛ bi mhm. nka nin koba in mana kɛ n'a fɔra ko a tɛ tɛmɛ san kɛmɛ ni kɔ kan o kɔrɔ ye bi hali bi nin ko ninnu bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ n'a maa tilennen sɔrɔ n'a mɔgɔ sɔrɔla a bɛ kɛ dɛrɛ Ah. min bɛ mɔgɔ bila eh, eh, a y'a fɔ cogo min na eh. k'a dɔn k'a fɔ ko dana de tara ka di e ma awa awa ɲɛmaaya tɛ k'a fɔ n ye fɛlɛfɛn de sɔrɔ awa o fɛn tɛ n ka diɲɛlatigɛ ɲɛna ka ban ayi a bil'i kun na k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ a la sini i n'a fɔ bɛɛ bɛ taa jɔ cogo min na k'a ɲɛfɔli kɛ o tuma na e de ka ɲɛfɔli ka caya ka e de ka ɲɛfɔli bɛna caya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan n'o b'i kun na komi nin y'a fɔ cogo min na ayiwa ninnu u kunko de bɛ ne da la ne de y'a ta ne de kɛra ɲɛmaa ye o tuma na silamɛw ka ko bɛɛ lajɛlen a kunko bɛ ne da la ne man ka lafiya abada f'olu ka lafiya ne man ka fa f'olu ka fa ne kɔni min ka kɛ bɛ ne na o ale ka nin waati o ayiwa a ka sajugu belebele n'o faramasɔn ni fɛn olu tun tɛ yen de wa u tun bɛ yen u bɛɛ tun bɛ yen ani yahudiya fɛɛrɛ jugutigi ninnu o bɛɛ tun bɛ yen nka an bɛna tɛnko de la sisan
nin bɛɛ kɛra nin bɛɛ kɛra k'u to yen u yɛrɛ dɔw sida ni nin fana ye k'u ka gafew kɔnɔ k'a fɔ a y'a kɛ hmm. olu ka laɲini de k'a a biɲɛ de minɛ parce que n'a tora tan nɔ silamɛw de bɛ to ɲɛfɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma o tuma olu o man di olu ye olu fɛ ka silamɛya ka bila retard la silamɛya ka to kɔfɛ nka ni mɔgɔ min bɛ ɲɛfɛ silamɛw ka ɲɛmaa n'o kɛra nin kɛbaa ye mɔgɔ tɛ se u la o tuma f'an k'a tiɲɛ de f'an k'a tiɲɛ f'an k'a tiɲɛ de sen ka don a la k'a ah, yɛrɛkɛ k'a yɛrɛkɛ bubu subhanallah fo k'a yɛrɛkɛ de ah, ala eh, sultan abdul hamid ala ye baraka don a la siga si t'o la eh, maa min bɛ se ka nin ko ninnu kɛ mhm. ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna eh. ala ye baraka don a la barakaba mhm.
mm.
bisimila o la mhm. awa a ka ni baara in kɔnɔna na ah, a n'a ka ah. fanga kɔnɔna na kosɛbɛ awa an y'a yira k'a fɔ ŋwara dabaw ŋwara ŋwaraba minnu tun bɛ yen kosɛbɛ n'u nana ka ŋwara da abdulhamidi ye an bɛna olu dɔw awa ɲɛfɔli kɛ olu dɔw la sakungolo belebelew a belebelebaw fanga tiɲɛ kosɛbɛ awa diinatigiw diina wɛrɛ tigiw la ani hakilina kura minnu bɔra europe ka na se silamɛw ma olu tigilamɔgɔw a sɛbɛnnikɛlaw a n'a politikimɔgɔw a n'a karamɔgɔw o tuma na an bɛna olu dɔw awa ka lahala fɔ
u ye fɛɛrɛjugu minnu tigɛ diinɛ in kama abdulhamidi kama o tuma na an bɛna ɲɛfɔli kɛ o dɔ la Kosɛbɛ. Ala taala sɔnna a ma. Masha Allah.
O kuma na Alaji Sidi Ture. Bisimila Ustaz Mustafa. O kuma na o nwara dababa fɔlɔ fɔlɔ. Ɔhɔn. O ye jɔniw ye? Bisimila. A bɛ fɔ min ma ko Alimuarada Aliyahudiya.
Ɛɛ o tɛ bala maa la. O y'a fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye. Ɔhɔn. Zifu. Aa. Minnu fana. Aa. Awa u tun bɛ silamɛw ka jamana de kɔnɔ ko. aa u tun bɛ silamɛw de ka jamana kɔnɔ ka d'a kan kabi silamɛya nana mhm. zifu ye hɛrɛ min sɔrɔ silamɛw ka mara kɔnɔna na u m'a sɔrɔ fanga si kɔnɔna na ha ayi u liberilen tun bɛ cogo min na silamɛw ka mara kɔnɔna na fanga si ma tɛmɛ f'u y'o ɲɔgɔn sɔrɔ u tɔɔrɔla irisi jamana kan europe kɔrɔnfɛyanfanw fɛ u ye lazaba da u kan a lazaba laban kɛra mun ye alimani ta alima hitler y'u jeni

ɛɛ k'u tɛ lafiya an kɔni min kɔnɔ y'a dɔn n'an segira kɔfɛ dɔɔnin k'u u bɛna tiɲɛliba fila kɛ mhm. o tiɲɛliba fɛn o fɛn ala bɛ taa ala k'a bɛ taa da u kan fɔra u ye zakariya faga ka yahaya faga ala ye bukutunasar bila u la ka ka fagali da u kan k'u ɲɛnɛma minɛ k'u cɛri k'u yɛrɛkɛ o kɛra e ko olu yɛrɛ u si bɛɛ u ma lafiya yɔrɔ la koyi u tɛ lafiya o
u tɛ lafiya abada fo ka taa se jɔdon ma ah. fo ka taa se awa isa jiginni ma ah. alayhi salam mhm. awa o de bɛ k'u ka awa tatiɲɛ laban ye wa fo ka taa se o fana waati ma u tɛ lafiya hali sisan silamɛ minnu wulilen b'u kama filɛsitini jamana kɔnɔ u tɛ lafiya dɛ u tɛ lafiya tiɲɛ yɛrɛ la abadan san fila in kɔnɔna na ah. awa u ye fagali min da u kan intifada filanan intifada filanan in aa a ma diya u da la dɛ ah, u ka kafirikɛ nana de ko awa tile kɛmɛ a b'o de eh. ordre di israɛladenw ma eh. a bɛ ko bɛɛ bila awa a normal la eh, tile kɛmɛ tile kɛmɛ a y'a ka campagne kɛ ni o de ye Eh, kura kɛnɛ ye bi y'a san a san filanan a san filanan eh, tɛmɛna eh, septembre kalo in na jɔn ye nin kuma fɔ dɛ ee sharon kɛ ko tile kɛmɛ wa tile kɛmɛ a b'o de ordre de ma fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sigi a net a san fila tɛmɛna a ma se ka tɛmɛ hali kunnasini u taara u ka kolon dɔ la ka taa mɔgɔ naani faga yen yahudiyaw la ka mɔgɔ wolonwula k'olu jogin n ko nin aya in sɛbɛnnen bɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ a bɛ wuli de ala ko de wa iz ta'azzana rabbuk la yab'athanna alayhim ila yawm al-qiyamah don kelen ko tɛ fo alkiyama don alkiyama jɔ don ale ala bɛ maa de bila u la man yasumuhum su'al azab o de bɛ kɛ dɛ inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim o don dɛ ee a ka ɲangata ka teri na u u tɛ lafiya abada ustaz ninnu sigiɲɔgɔnya man ɲi koyi an bɛ kɛ cogo di maa min tala ye balawu ye n'i b'a kɛrɛfɛ a dɔ bɛ se i yɛrɛ ma koyi a bɛ se i ma o de ka balawu nana se silamɛw ma n'o ye kilafaya ye
yahudiyaw yahudiya o y'a kun fɔlɔ ye opposant yahudiyaw ka opposant u ka opposant bɛ tila tilayɔrɔ fila a fɔlɔfɔlɔ o ye ka silamɛya kɛlɛ ka kilafaya kɛlɛ ni hakilina ye
ɛ gafew ni kalaw ni fɛnw sɛbɛnnikɛlaw awa ani karamɔgɔw ani politigimɔgɔw ka fanfɛla o fana ye kɛlɛ kɛlɛ sira fɔlɔ kun fɔlɔ ye a filanan an k'o ma al-haraki kɛlɛ kun filanan yani mouvement min bɛ wuli k'a kɛwale yɛrɛ ka sabati kosɛbɛ yahudiyaw la olu ta tilala tilayɔrɔ fila la o kuma na a kun fɔlɔ in n'o ye hakilina fanfɛla ye olu la belebeleba dɔ kun bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko moïse cohen moïse cohen moïse cohen o y'u ka ɲɛmaa dɔ ye moïse fo n'o kɛra musa tɔgɔ bayɛlɛmalen kɛ sabula tubabu tɛ tɔgɔ ye n'u m'a yɛlɛma u b'a yɛlɛma o musa de ma ko moïse de a b'o de ma
dɔ fana bɛ yen abraham galanti o fana bɛ yen nin y'u ka ɲɛmaa dɔ ye dɔ fana bɛ yen tuguni a bɛ f'a ma ko emmanuel carasso emmanuel emmanuel carasso carasso bisimila o fana y'u ka ɲɛmaaba dɔ ye ani lamli lamli lamli u b'a f'a ma ko david peut-être o bɛ kɛ dawuda fana ye e o kɔni don tɔgɔ ka dɛsɛse k'a bayɛlɛma u bɛ se o la dɛ voilà u t'a to a nɔ na fiyewu u t'a to a nɔ na dɔ fana bɛ yen a bɛ f'a ma ko léon kahun o fana y'u ka ɲɛmaa ye ani fanburi ani émile durkheim o tun bɛ faransi o ye sɛbɛnnikɛlaba ye faransi maa minnu bɛ kalan ka taa sanfɛ awa a ka gɛlɛn i ka diplôme ta yen nɔ k'a fɔ i ma nin cɛ in ka hakilina dɔ ta han kosɛbɛ o ka gɛlɛn sanfɛ kalanbaw kɛ i ma tɛmɛ nin ka gafe dɔw gafe dɔw la durkheim o ka gɛlɛn ayi kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ tɔgɔ ye an y'a faamu tɔgɔ ye dɔn voilà ani a bɛ f'o ma ko herzl herzl kosɛbɛ herzl fana o y'u ka ɲɛmaaba dɔ ye ale labanna ka koba caman kɛ ka baara caman kɛ u ka ko in na ani awa ɲɛmaa wɛrɛw b'u la minnu tɛ ninnu ye nka nin y'a la belebelebaw ye nin ye yahudiyaw ye sa kunkolo sa kunkolo ba sa kunkolobaw u falen bɛ baga la de pɔsɔn bisimila o la o ye jifu ta ye ɲɛfɔli tɔ bɛ ɲɛfɛ
yahudiya ko b'a dɔn fɛɛrɛ jugu de bɛɛ bɛɛ bɛɛ kori n'i y'o n'i y'o tɔn sigi yahudiyakɛ hali n'i m'a weele a k'a ɲɛmɔgɔ ye a bɛ bɛn a ma i bɛ sabara labɛn cogo a bɛ bɛn a sen ma bɛɛ janfa jugu fɛɛrɛ jugu tigɛ e ko a bɛ yahudiya bɔ o la de mɔgɔ si b'o la baasi t'u b'o la ayi
o tuma na a filanan o ye nasara minnu tun bɛ yen o ye filanan ye n'u ye awa silamɛya kɛlɛ n'u ye abdulhamidi kɛlɛ awa k'a ka khilafa bɛ se ka tiɲɛ cogo min na silamɛw bolo o tuma na nasara fana jɔyɔrɔ kɛra min ye o fana fo k'o fana ɲɛfɔ kosɛbɛ an mana fɔ nasaraw an bɛ don misira jamana kɔnɔ misira akibatu bɛ yen Eh, nasara ye misira de ye nasara bɛ misira eh.
caman bɛ yen eh, arabu nasara ɛɛ bɛ yen ayi ko kibiti ninnu tɛ arabu ye ko arabu tɛ bisimila alakibatu ninnu olu tɛ arabu ye bisimila hali n'a sɔrɔ arabu nasaraw bɛ yen nka akibatu minnu bɛ yen silamɛw ye minnu sɔrɔ yen nɔ n'a fɔ ko kibitu n'a sɔrɔ awa i hakili b'a la eh, mariya alkibitiya o ka mɔgɔw o tora jamana yɛrɛ sigibaa fɔlɔ
jamana sigibaa fɔlɔfɔlɔw o de ye kibitu nin ye arabu tɛ arabu tɛ u ka kan bɛ yen awa arabu kan tɛ olu dɔ de ye awa muqawqis y'o dɔ de di ala kira ma sala salam a kuma ko mariya alqibitiya o kuma na o qibiti ninnu halisa u bɛ misira jamana kan yen nɔ o kuma na olu caman fana olu ye nasaraw ye o kuma na olu la belebeleba dɔ tun ye mun ye a fɔ ko ko ibrahim aliyaziji ibrahim aliyaziji aliyaziji yaziji yaziji o tun bɛ o la awa dɔ de fana tun bɛ yen a bɛ ma ko salim sarkis Salimu Sarikis o fana tun y'u dɔ ye n'a sɔrɔ mɔgɔw hakili b'a la awa Liban ɲɛmaa dɔ tɛmɛna waati la a tun bɛ fɔ ko Elias Sarikis Elias Sarikis Sarikis a bɛɛ ye chrétien kelenw ye ani George Asaf George Asaf o fana ye awa mɔgɔ ye min fana tun bɛ Misira jamana kan nasara tun don minnu ye silamɛw ka khilafaya in kɛlɛ. n'u ka fɛɛrɛ jugu bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ nin ye misira ka jamana ta ye n'an donna sami jamana kɔnɔ an bɛ taa sibili sɔrɔ yen o fana ye tun ye mɔgɔ ye min n'a ye khilafaya in kɛlɛ n'a ka gafew a n'a ka awa hakilina ye fo k'a tɛmɛ o tuma na o bɛ o tun bɛ sami jamana kan ani dɔ wɛrɛ tun bɛ yen ko najibu azawi O fana tun bɛ sami jamana kan n'o fana tun ye nasara ye ani Butrus al-Bustani Butrus Bustani ale fana tun bɛ sami jamana kan min a n'a fana ye silamɛ ka khilafaya in kɛlɛ n'a ka fɛlɛ jugu bɛɛ lajɛlen u jɛra yɛrɛ koyi fan bɛɛ lajɛlen u jɛra a la o de kosɔn o tarikitigi bɛ mun fɔ abdulhamid ye ko al-iltifafu hawla al-asad la ilaha illallah ta dɛ kosɛbɛ k'u kori waraba da la waraba bugu de bɛ cɛmancɛ la surukuw nana u kori waraba da la fan bɛɛ lajɛlen fɛ al-iltifafu hawla al-asad ka kori waraba da la n'o tɛ kelen kelen eh. n'i ka kan a b'i halaki o de kosɔn u ye ɲɔgɔn wele ala ye barika don cɛ in na abdulhamid ala ye barika don cɛ in na Allahu akbar o tuma na awa nin kun ye awa nasaraw ka fanfɛla ye o tuma na hakilina kura min fana bɔra Europe ka na awa ka na khilafaya in kɛlɛ olu fana tun ye jɔnni jɔnni ye olu tun ye groupe jumɛn ye a bɛ fɔ o ma ko al-qawmiyunaw siya woloma mɔgɔ siya woloma tigiw olu fana o bɔra min Europe a tun tɛ silamɛw bolo dɛ a bɔra Europe de ka na ɛ siya woloma i n'a fɔ cogo di siya woloma k'a fɔ sisan ko karisa ye turuki ye awa karisa ye arabu ye awa karisa ye nin ye ka mɔgɔw tila k'u kɛ kabila kabila ye kabila ko yɛrɛ kɔni o tɛ kojugu ye eh. nka ka na fitina don u ni ɲɔgɔn cɛ k'u su k'u bila ɲɔgɔn na anw su ka fisa aw ɲɛnama ye anw de y'aw kɛ tan anw de b'aw ɲɛ o tuma na o tun ye al-qawmiyinakaw ye i y'a faamu b'a la ani jɔni wɛrɛ hmm. franc-maçon tigiw eh, u tɔgɔ tɛ bɔ a la o tɔgɔ tɛ bɔ a la u tɔgɔ tɛ bɔ a la u b'a cɛmancɛ la eh, nka olu ta ye duguma de ye duguma u k'u tɛ bɔ k'u tɛ bɔ nka olu ka jugu olu bɛ ka liliw tigɛ duguma kosɛbɛ olu bɛ ten franc-maçon ye o y'olu ka taabolo ye ani dɔwɛrɛ bɛ yen minnu ko k'olu tɛ diinɛ yɛrɛ la laadiniyinw olu t'a si la olu t'a si la olu bɛ diɲɛ de la olu kɔni ko an tɛ diinɛ na fɛn fɛn diinɛ ko ye an t'a la min ka d'u ye dɔrɔn min ka d'an ye nin ka timi an b'a la an ka mara an t'a fɛ jamana ka sigi diinɛ ko ye an t'a si la

humanitéya humanité mɔgɔ minnu ka hakilina ye u bɛ hadamaden faga nka u bɛ wulunin dɔ ta ka t'o bila u ka so k'u bɛ hinɛ o la Europe bɛɛ tɛ ten de Europe bɛ ten de o Europe bɛɛ de bɛ ten ka mɔgɔninfin kɔni faga i mago nɔfɛ Europe bɛɛ ka hakilina ye surtout a farafin ni arabu jamana mɔgɔ ninnu k'i faga u ka hakilina nɔfɛ u ka miiriya nɔfɛ u ka ɲinifɛn nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'o kan i t'a sɔrɔ sɛnu wala eh, eh, eh, jakumanu wala wulunin b'a bolo k'a bɛ hinɛ ni mɔgɔ min t'a dɔn eh, ko tubabu bɛ hinɛ dɛ ko tubabu ko u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ tan diɲɛ kɔnɔ kojugu ka kojugu ka dankari hadamadenya na mɔgɔ si t'u bɔ histoire kɔnɔ nka olu b'a k'olu ye humanité mɔgɔ ye n ko y'a la ka ye ko dɔ ka dugutaga ko a y'a ka dugutaa bɔ a ma sabula ɲɛfɛ place avion na a ye place fila ta ale n'a ka wulu o bɛ diya mɔgɔw ye ko wulu ma place sɔrɔ k'a y'a ka dugutaa dabila a b'a dabila ko wulu ma place sɔrɔ ɲɛfɛ ka hinɛ wulu la ka to a la ka hadamaden faga ka hadamaden kan tigɛ ka hinɛ wulu la Ɛ Ala o de y'u ka taasira ye bagan mara yɔrɔ ka hinɛ u la ka furaw dilan u ye nka ka ka kisɛ ci adamaden la k'a jeni
k'a jeni nin ye insaniya ye ɛ nkalon tɛ wa
nkalon tɛ nin de b'u ka gafew nin fɛ u bɛ nin jɛnsɛn ka ka kɛlɛ jagoya bin adamadenw kan k'u halaki k'u ta jɛ k'u bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka taa fɛn ɲɛnamaw ta k'e bɛ hinɛ o la ɛ n'o tɛ n ko ye tasuma d'an mɔkɛw la yan nɔ jɔnko waati farafinna yan ka taa ka taa tasuma don dugu bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ min tasuma ma se ka minnu jeni olu bolila ka bɔ donc u bɛ tila ka aw minɛ ka taa kɛ jɔn ye farafinna yan jɔnni y'a kɛ européens y'a kɛ nasara Europe ka sɔrɔ ka taa warabaw mara ani fɛnw de k'u bɛ hinɛ o la o tuma na olu tigilamɔgɔ a bɛ ko duwatul insaniya al-orobiya orobiya bɛ da kan ka da kan olu ka welekan de don nka an tɔw bolo nkalontigɛlaw don o de kosɔn a bɛ fɔ ko duwatul insaniya al-orobiya Ah, ka hadamaden faga ah. ka bagan eh, sɔda ka se bagan yɛrɛ ma o ah. adamaden adamaden kunda yɛrɛ ka taa kɛlɛ bin ninnu kan mhm. ka maramafɛnw d'u ma u ka ɲɔgɔn fa ka sɔrɔ ka taa mɔgɔ dɔw ta mhm. ko eh, k'olu taara u kalifa don aw la a bɛ o de k'aw b'u mara mhm.
olu tigilamɔgɔ fana olu fana senkun bɛ silamɛya kɛlɛ na
o tuma kuma min fɔra de k'u kuru waraba da la kuma ye tiɲɛ ye siga de b'a ko hali sen yɔrɔ tun sɔrɔ wa hali sen yɔrɔ tun sɔrɔ ban fɔlɔ an ka taa n'a ye ani akilaniyin o fɔra jumɛn aa ko ko fɛn fɛn bɛ fɛn fɛn tɛ hakili tɛ fɛn o fɛn ta olu tɛ sɔn ma o tuma ni hakili tɛ Ala ko ta n tɛ sɔn ma ni hakili tɛ laharako ta n tɛ sɔn ma o tuma ko duwatul akilaniya kafiriya taabolo cayara koyi bɛlaji wala e, kafiri e, e, e ko fɔlɔ kafiriw tɛ nin si dɔn fewu eh, n'a ma nin bɛɛ ye yahuda ni fɛn ka fɛn dilanlen de ye nin fɛn o fɛn b'a la a bɛɛ ɲɛma yahuda de ne bɛ da la mm, a bɛɛ ɲɛma yahuda de yahuda bɛ ko bɛɛ nin fɛn o fɛn filɛ a kawumiya o a ma faramaso o eh, layiki o eh. humanité mɔgɔw o ah. a bɛɛ lajɛlen ɲɛma ye yahuda de juifu de

k'a tɔgɔ ye di segin a kan ah, Hussein ibn Ali nin ye dugulen tɔgɔ ye sa dɛ Hussein ibn Ali ibn Ali Hussein ibn Ali wala Sharif Makka naam subhanallah ça fait ale kɔni ale ɲɛ tana ye euh, sultan ye faama ye faama ye ha a ma sɔn euh, Abdulhamid ma fewu eh, don kelen subhanallah kelen ya allah ah, ani misra misra awa awa awa do kun be ko khadiwi abbas hilmi aha khadiwi abbas hilmi eh. o fana kun ye awa awa khilafaya in contre o kun be khilafaya in contre bala ale kun be misra mm. ah, khadiwi abbas hilmi a sabana eh. jamaluddin afghani jamaluddin al ah. afghani i ah. bɛ afghani min dɔn dɛ eh. min tɔgɔ bɛ fɛnw na ni ah. kalankɛlaba kun don ale don eh, ale tun bɛ cogo di yɔrɔ eh, ale tun bɛ abdulhamidu kɔntoro la fo ka tɛmɛ jamaluddin jamaluddin afghani sɛbɛnnikɛlaba ye ni kalankɛlaba min bɛ misira a tɔgɔ ye fan bɛɛ lajɛlen labɔ kosɛbɛ kalandenw b'a dɔn o de o ye o ye- o zati yɛrɛ de don o de kun don o ta nin bɛ ji nin bɛ ji suba b'a kan dɛ Eh, u y'a kɛ de o u y'a kɛ de dɛ ayi an an ka taa Ahan, jamaludini al afghani kosɛbɛ ani a ka kalanden dɔ tun bɛ yen Jama- jamaludini wɛrɛ tɛ Ah, ah, ale yɛrɛ don ale yɛrɛ de don Eh, jamalidini fila tun tɛ misira o waati o kabini b'a ma ko afghani awɔ o parce que o y'o kɛ ka da a k'a bɔ mɔgɔ tɔw la quoi jamalu Jamaludini tɔw la Afghani. al afghani a n'a ka kalanden min bɛ yen ko Eh. muhamadu rashid rida

kuba arabu ibara huna marbatul faras a bɛna jigin ka bɔ so kan ka so siri yɛrɛ sa k'a ɲɛɲini kosɛbɛ e, e, e, ah. o la an y'a fɔ cogo min na yahudaw ta an bɛ don o la k'o foni ka bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ah, ah, mun kɔsɔn faamuya ka se ka sabati o la an y'a fɔ cogo min na awa yahudaw minnu ye ŋwara da ni o ye hakilinatigiw ye o ye fɔlɔfɔlɔ ye o tuma na olu ka nashati tun ye mun ye mm. a tun bɛ fɔ min ko juifu minnu bɛ Europe kɔrɔnfɛ yanfan fɛ ani minnu bɛ Europe yɛrɛ kɔnɔna na o don na o tuma na olu de tun ye ko in kɛbaa ye olu ye khilafaya lagosi ka Abdulhamid nɛni kosɛbɛ ka a ka a fanga lagosi ni mun ye n'u ka gafew u ka gafew minnu bɛ sɛbɛn n'o ye kitabu ye eh. ani minnu bɛ jɛnsɛn n'o ye journalw ye pɔsɔni minnu bɛ sɛbɛn sɛbɛnfura kan kosɛbɛ pɔsɔni tɛ wa pɔsɔni de don o tuma na olu kɔni ye ka biki ta k'a su pɔsɔni ji ah, la ka sɔrɔ k'a sɛbɛn sɛbɛnfura kan k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw k'a kalan ka mɔgɔw hakili bana ka mɔgɔw hakili bana ka d'a kan olu o don na awa Europe gafeba bɛɛ lajɛlen tun ye u de ta ye hali bi an bɛ bi min na juifu ninnu diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jamana jamana europe ni ameriki gafe gafe n'i y'a tɔgɔ mɛn ni gafeba lo n'a bɛ jɛnsɛn ka taa diɲɛ fan tan naani a fɛn ye zifu de olu ka hakilina de bɛ sɛbɛn a la olu ka hakilina de bɛ jɛnsɛn a la o kuma na bɛɛ lajɛlen bɛ lamɔ o de kan o de bɛ don mɔgɔw fana kunkolo la hmm. u ye diɲɛ bɛɛ kɔn o la Mm, mm. Ah, al yahud o kuma na o sɛbɛnnikɛlaba ninnu fana ɲɛmaaba o kun ye léon cahun ye komi an y'a fɔ a tɔgɔ tɛmɛna cogo min na ale kun ye zifu ye faramasɔn mɔgɔ don ah, a ye kitabu sɛbɛn a ko kitabu ma ko awa tarihu turk turuku ka histoire nin ye kitabu tɔgɔ ye
o kitabu ka ɲi nka min b'a kɔnɔ a bɛɛ pɔsɔni turuku ka histoire ani mangoli histoire asie kɔnɔna na k'a ta kabini awa turuki ko daminɛna ani mangoli ko u ka ko daminɛnen ka na se fo 1805 ma kitabu bɛ kuma o de kan hmm, hmm. kitabu bɛ kuma o de kan kitabu in yɛrɛ sɛbɛnna k'a ban pewu 1896 1896 o kuma na awa an b'a ye fana faransew olu ka awa majimaw la n'o y'u ka awa fɛn yɔrɔ ye nin kitabu de bɛ u bolo hali sini o de bɛ kalan hali sini turuku ka histoire ni mangoli ta donc u ka marjiw n'an bɛ se ka taa awa kobaw ɲini kitabu minnu kɔnɔ nin kitabu de ye seginfɛn ye yen o histoire kan o de kosɔn hakilila ɲuman t'u kun na abada ka ɲɛsin silamɛya ma hakili ɲuman i bɛna bɔ yan ka taa ka t'o kalan bon fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ poison ji nɔgɔlen n'i y'a min i kɔnɔna fana bɛ nɔgɔ o kuma fɛn fɛn bɛ na ka bɔ yen fo n'i ye parce que olu ka kalan caman ye kalan sen kelen de ye Eh, sen kelen cogo di sen kelen voilà eh. e ye fan kelen ta de kalan eh. i ma fan kelen ta kalan wallahi o tiɲɛ yɛrɛ o de ye caman fana kunkolo ɲagami kɔ ala u tɛ fan fila kalan n'o tɛ nin kitabu min bɛ faransi hali bi n'i b'i ka sɛbɛnnibaw kɛ f'i ka segin ka taa san ninnu cɛ de subhanallah ala o kuma na awa awa awa dɔ tun bɛ yen ko nazim bik Eh, Ustaz, ah. eh, ya a tɔgɔ na eh, ko nazim biki mhm. eh, biki ah. an b'a jɔ ale ka yɔrɔ la yan cɛ wɛrɛ an b'a ta biki la sabula waati sera waati sera an bɛ hakilisigi kɛ libaraw fɛ Ustaz Mustafa de an b'i fo k'i waleɲumandɔn ka da di kunnafoni ka di kɛnɛ in y'a sigiko mugan ni sabanan ye ni ala sɔnna mugan naaninan na an b'a ta biki yɔrɔ la